Wazifumu wazifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene akulira, akuti Mulungu akumulanga pa dziko lapansi pompano. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Mwase Jumbe, amachokera ku Malawi ku Blantyre. Mnyamatayu amakhala ku Dubai, adapita ku Dubai mu chaka cha 2020. Atafika ku Dubai adayambogwira ntchito kwa Shehe wina amene amatchedwa Mr Abdul Shia. Mr Abdul Shia ndi Shehe wamkulu mu dziko la Dubai ndipo ali ndi maudindo ku boma. ndi munthu olemekezeka kwambiri ndiye kudapezeka kuti mu nthawi imene ankagwira ntchito ndi mr abdul shia mr abdul shia ankapanganso chibwenzi ndi mtsikana wina amene amatchedwa faham chibwenzi chawo chidayambika mu chaka cha 2024 ndipo china chilichonse chinali bwino fahamu ankasambitsidwa ndi ndrama zochoka kwa mr abdul shia Galimoto anampasa ndipo ankampangila rent nyumba yabwino kwambiri nde amakhala amakhala eh nde mu chaka cha 2025 kudapezeka kuti Faham adatenga mimba ya Mr Abdul kenakono adawafikila Mr Abdul adawauza kuti Mr Abdul ine ndatenga mimba yanu ndipo panopa ndatopa ndikubisidwa ndifuna anthu andidziwe kuti nanenso ndine mkazi wanu Chonde pangani zimenezo. Zotsatira zake Mr Abdul Shia sizinamvekele bwino chifukwa chakuti mimba imene mkazi amapeza musanakwatirane akuti ku Chisilamu ndi haramu, ndi tchimo, ndi zimene zinapangisa kuti Mr Abdul akhale ndi obalalika. Anthu ambiri akadziwa kuti Shehe ameneyu wapeka mimba panja dzina lake lisanduka chitonzo anthu asiya kumulemekeza ndi adamuuza Faham udziwa chani zimenezizi sindifuna kuti zibwere ku gulu chifukwa chakuti ndili ndi maudindo even ku mpingo ndili ndi udindo ndi akadziwa kuti iweyo watenga mimba yanga ndipo sitinakwatirane zisanduka chitonzo komanso kubanja langa zisanduka chitonzo chonde usatero fahamu sankaimva sankamvetsetsa zotsatira zake mr abdul shia adamuuza fahamu udziwa chani ndipatse nthawi ndiganize kaye ndi zinthu zimenezi zinkawadya mu mtima kenako adamfikira mwase amene ali PA wawo adamuuza mwase udziwa chani ineyo ndapereka mimba kwa mtsikana uja koma mtsikana uja akunena zakutizakuti mwase adapanga pulani adauza abwana ake, Musavutike, mtsikana ameneyo tipeza njira yomukhalitsa chete ngati sakufuna kukhala chete. Mwase adapanga pulani yake iyi, Anapeza anthu okuti ampange kidinapu mtsikana uja ndipo mtsikana uja adapangidwadi kidinapu. Atapangidwa kidinapu, ma kidnappers aja ankafunano ndrama kuti ampange release mtsikana ameneyo. Adaimba foni kuwaimbira mayi ake. a Faham. Mayi ake a Faham ndalama zimene ankanena ma kidnappers aja analibe. Koma ubwino wake, Faham akukhala ndi mayi ake adawafotokozera kuti ine ndimapanga chibwenzi ndi shehe wakuti ndi wa ndalama, amandipatsa china chilichonse chimene ndikufuna. Ndiye mayi ake aja adapita kwa shehe uja, kwa Mr. Abdul. Oyamba kumfikira adali Mwase. Mwase adauza Mr. Abdul, Mr. Abdul adamuuza Mwase apatse ndalama. Mwase adatenga ndalama adapatsa anthu aja. ndipo Faham adapangidwa release nde atangokhala mu June muja mmene amafika pa 25 July Faham anamwalira koma kuti mu nthawi imeneyi ankadikira kuti Mr Abdul apange plan yakuti ambwerese poyera ngati mkazi wawo ndi zotsatira zake adamwalira atamwalira chonchija mtembo wake adapita nawo kuchipatala atafika kuchipatala kuja adauza kuti munthuyu matumbo ake amanyenyeka ndi zimene zapangisa kuti amwalire. Zosatira zake maliro adakaika china chilichonse chinatheka chinali bwino bwino apolisi sanagwire ntchito yofufuza izi ndi izi mm chifukwa chakuti imfa ija idaoneka kuti ndi yachilengedwe. Komano mayi ake a Fahamu sankaziwa kuti mu nthawi imene anapangidwa kidinapu Fahamu akumusunga m'chitokosi anthu aja ankampasa chakudya ndipo chakudyacho chidali cha slow poison. Ndi zimene zinapangisa kuti Faham akhale bwino bwino kwa masiku ochepa kenako amwalire. Nde makolo ake a Faham sanaganizire kuti ndi munthu wina wake amene anapanga zimenezi mm nde amakhala ee amakhala ee nde mu chaka cha 2026 ichi mwezi unowu kwapezeka kuti mkazi wa Mwase amapita ku town nde akupita ku town pamodzi ndi ana ake anapanga ngozi galimoto idagudumuzika koma kuti mu nthawi imeneyi Mwaseso amayenera apite limodzi Ku town kuja ndi mkazi wake koma iyeyo adauza akazi ake kuti tsogolani ine ndupezani pambuyo ndikubwera ndi zimene zinapangisa kuti Mwase apulumuke ndiye pamene Mwase amabwera poyera kumakamba zinthu zimene anapanga kwa Faham anakazipereka ku polisi ndipo anafotokoza china chilichonse mmene zinakhalira panopa shehe uja wamangidwa. pa mulandu okupha Faham komanso iyeyuso wamangidwa pa mulandu otenga gawo pokupha Faham akuti mulungu akumulanga pa dziko lapansi pompano akuluakulu and ndizoonadi ndimakamba nthawi zonse zinthu zina zake zikuchitika mmoyo mwanu chifukwa chakuti munalakwira wina wake akuluakulu osazayerekeza kukhumudwisa mzimu osalakwa osazachotsa moyo wa munthu lamulo lochotsa moyo wa munthu limachokera kwa mulungu komanso lamulo limeneli si la inu ayi si udindo wanu ochotsa moyo wa munthu akuluakulu mzimu wa munthu ndi chinthu chovuta kwambiri